Igbo bụ Igbo ekenekwa m ụnụ ana m ekene nwoke ana m ekene nwaanyị na-ekene okolo na-ekene agbọghọ ụnụ echefukwana na ọ mụnwa ba na agụda akụ ya mara anyị mma ozugbo ozugbo biko o nwe ihe m chọ igosi ụnụ maka ndị na-agbala omenala ọsọ ebe a wụ Milan Italy Bergamo ihe a chọọchị Catholic Church watch ya ya ya Catholic Church na ebe Jizọs unu nọ ọ kwa unu fụrụ ya Catholic Church abi ọ fanwa bụ ihe nwe this area even this park ọ fanwa bụ ife nwe ya this park na ị fụ kịta nụ ọ fanwa bụ ife nwe ya ọ Catholic Church na-control ya watch ya ọ kwa ị fụ ihe a mermaid ihe a mami wọta e nwelu festival ya today ị ghọta na ya here ọ kwa ị furu ya Ehe, ka anyị bazie n'ime a gwa unu na omenala be anyị amaka unu aya ekwe unu na-aka ntamotu ọ ndị wetara ọ Catholic Church ọ fanwa dị ife a ka m gosizi unu nke bụ egwu na-agbanụ ị ghọtago ife a park ebe ụmụaka na-egwu egwu ị chọkwa ịbịa relax relax ya amarọ mgbe Nigerian government ya alụbala ụnụ ụdị ya ọ dịgodo ọ bụrụ na abuja adịghị m sure na ọ dị na village ụnụ but each village each community nwere ya ị ghọta ọ festival celebration of mermaid ka a na-eme today ị ghọtago m just chọọ ime the video ka ọ dị nkenke mana unu fụ ndị eze nwaanyị fụ ndị dibịa kwesịrị mami wọta ihe a church church premises ihe a ụlọ ụka ụlọ ụka bụ ihe nwe ebe a nụnwa ọ hanwa na-acontrol ya ị fụrụ ya stage ebe a ga-apịa egwu ị watchizie akwa anyị na-amanyezi ndị dibịa na ndị eze nwaanyị na-ama isi na-ama isi n'okwu Agwụ ha na ya na ya unu ya afụsị ihe niile anwa ebe a ihe a n'ụlọ ụka even today sef aka alụghị ụka kwa after a kachara ụka aka alụfụ ya na ya ị fụrụ ya ị fụrụ akwa ha manyesi ihe a ụka n'ime ụlọ ụka dị ihe a ihe a church bụ ihe nwe here church premises ọ hanwa bụ ihe nwe here ị fugie ee a gwa unu na anọ omenala be unu na-ajụ ee unu ajụ na anụ na omenala be unu na omenala be anyị amaka ee ya mmadụ aya akọziri gị ebe a ka ị ga-afụsị ụmụ kịrịkịrị ụmụazị ma m fụsịkwa ụmụ kịrịkịrị ụmụazị ya na na what do they call it ma m fụsịkwa ha na na church but this kind of celebration bụ ife ị ga na-afụ ị ghọtago ee negasị ya na ihe ha na-elegasị ị fụrụ ya ị fụsị ihe ha na-elegasị jewelries ha na-elegasị ihe mmiri ihe a niile a ihe sicha na mmiri ọ ihe ha na-elegasị ị fụrụ ya ị fụrụ ya akwụkwọ mmiri gasị ma ndị eji eme incantation ị ya afụsị ya here nwere ihe ị ga-afụ here a ga-emekwa ya today emekwa ya tomorrow so na ọ ka unu wee fụ Ciao! Igbo natanụ be anyị natanụ na omenala na omenala be anyị amaka nke bụ nke gị ị mara ihe ewetara gị ị mara ife enye gị because ọ bụrụ na ị ma ihe enye gị ị kwesịrị ịdị na-akọ ndị dibịa ọnụ ọrụ dibịa abakwana n'iru akwụkwọ dịka ọzọ nwa mgbakwu abụọ si wee kwu ya ọ bago n'ilu akwụkwọ ọkwa jọji na-eyizi akwa ndị dibịa were eme ihe na nee ya ihe a gate nee ya nee ya ha na-ecelebrate eh, mermaid watch ya nee ya na nwaanyị ọdụ azụ ihe a ndị Catholic Church bụ ihe nwe this premises both this park o wee gbagokwa ọ fanwa bụ ife nwe all ekwerekwa m na ọ ga-adịrị anyị na mma ee ọ ga-adịrị nwoke mma ọ ga-adịrị nwaanyị na mma onye ọbụla kwudo n'eziokwu na omenala Igbo ga-adị na anyị ga-anachigatakwa because na anyị amalọ mebi na ọ fanwa bụ ihe bịa welu nke anyị weta na be ha ọ na-edozi be ha ọ na-ama mma ee unu fụzi onye na-eme omenala unu a na-akwụ iyi na ihe ọ na-eme adịrọ mma anyị ga na-egosi unu maka na anyị bịa ịchụ ego bịakwa ka anyị mụtakwa ka anyị mara ihe a nwa bụ ihe melu be ha ji wee na-aga n'iru anyị bịakwara ya mana o nwe ndị bịa ịchụ sọ ego mana mụnwa bụ a na-agụdo akụ abịa m ịchụ ego and m ga-achụtadị ego mụtakwa ihe mere ha ji be ha ji welu dị mma so that mgbe ọbụla m ji wee nata be nna m ka m mee ya ka ọ dịkwala be anyị mma na ọ ihe dị na ya ihe niile abụrọ ịgụ akwụkwọ ọ bụrọ ịgbaji pen maka na ị fụ kịtaa nụnwa n'ụwa ị fụ na ndị a gbajiri pen na be anyị ka ezuzu ezuzu ekenekwa m unu ya maalụ anyị mma ozugbo ozugbo ụmụ Igbo